Mapalestina amene anafika ku South Africa. Ndinanena mu video yoyamba ija kuti panali zambiri zomwe sizimaziwika kuti anthuwa abwera bwanji, zatheka bwanji, chifukwa chani ma passport awo alibe ma exit stamps, chifukwa eh, tikamatuluka dziko la dziko osati dziko la eni lokha ya tikamatuluka even dziko lathu right? Iweyo kunyamuka ku Malawi kuja ufuna upite kunja ku airport kuja umapereka passport yako ndipo mu passport mwako muja amadindamo stamp ya date la exit ndiye kuti mu passport mwako muja kwina kulikonse kumene upite azidziwa kuti iweyo unatuluka tsiku- unatuluka dziko la Malawi tsiku lakuti lakuti mwamvetsa eti ukamakalowanso dziko la ena pa passport watsika ndege umapitanso ku immigration line Amatenga passport yako, kuona kumene ukuchokera, tsiku lomwe watulukako ndi amakuikiranso stamp yoti walowa mu China. Ndiye kuti ma system onse kungopanga scan passport yako izinena kuti anatuluka Malawi tsiku lakuti analowa dziko lina tsiku lakuti. Right? Ndiye anthu amene anafika ku South Africa wa anali ma passport. Koma m'ma passport mwawo simunadindidwe kuti atuluka liti, atuluka through immigration ya ku Israel. Ndi chifukwa chake anthu amati tifufuzefufuze, tifufuzefufuze. Komanso chinthu china, anthuwa sanakwere ndege za normal zimene inu ndi ine tikafuna kuyenda timabooka ticket ndikukwera ya. Anakwera ndege yomwe imatchedwa kuti chartered. Chartered ndi ndege ya hire. Eee, inuyo simufuna kukwera minibus, ndiye mwangopanga hire minibus ina yake, eya, kuichotsa apapa isalembedwenso m'baluku iyayi, ingonyamula inuyo ulendo. mwaona eh? iwo anakwera ndege ya chartered ndifake ndege ija inafika ndikungokhala pa airport paja mm. now kafukufuku akupeza zoti chani kafukufuku akupeza zoti pali kabungwe kena kake kamene kam- kalembetsedwa ka- kapangidwa register koma maofesi ake sakuziwika bwinobwino kuti ali kuti komanso ma contacts a kabungwe kamenekoko ukayimba manambala sakupezeka anthu kaya oyankha bwinobwino oti angafotokoze zokhuza kabungweka Kabungweka ndi kamene kakhala kakumauza ma Palestina onena kuti amene akufuna kutulukatu ku Gaza-ko titha kukuthandizani. Eh, mukhale ndi passport ya valid, mulipirenso 2500 US dollars, eh? kaya mwana kaya wankulu aliyense mtengo wake ndi umenewo. Eya, mukonzekere mukabweretsa zimenezizi ife tikupangirani process tikuuzani chochita. Kabungwe kamenekaka ndi kamene kanauza anthu. Moti anthu amene anakwera mmenemomu ena anali ndi mavisa oti apite dziko lina koma amasowa katulukidwe kake ka ku Gaza kuja ndiye anangoti ah mwayi ndi omwewu ndiye anatuluka nawo. Ena analibe visa ya kwina kulikonse angokhala ndi passport yawo anatuluka nawo. Zoti ah mukupita kutinso iwonso samadziwa kuti kumapeto kwa trip ikathera kuti samadziwa. Ena mwina amaganiza ku Europe mwina ena amaganiza ku America anangokwera nawo ndegeyo. Mwaona eh? Now atafika ku South Africa tinanena kale kuti ndege ija Anthu anali kalikliki kuti anthu amenewa tipange nawo deal bwanji moti anakhala mu ndege muja osatulukamo 10 hours ai koma eventually boma la South Africa linamvesa nkhani ija ndipo linawapatsa 90 days visa ya kuti taapasa humanitarian visa yomwe imakhala ngati yothandiza munthu amene akuoneka kuti akuthawa china chake kapena wachoka kwina kwake mmavuto ena ake nde amakupasa 90 day visa. nde iwo apasiwa 90 days visa kuti alowe mu south africa na akalowa mu south africa atha kupanga apply for, for asylum eh zija zomwe amapanga amalawi akapita ku america alowa ku america ndi visa yozayenda ya 90 days nde amafika nkukanena kuti ine ndikuthawa kwathu sindikufuna ndibwerereso chifukwa cha zakuti zakuti umapanga apply for asylum right hmm. iwo also ali ndi mwayi otero koma as of now palibe amene wapanga apply for asylum ose angoti okay tikhala kaye 90 days yeah now akupanga zimenezizi ndani ndiye paoneka kuti chifukwa sungatuluke ku gaza israeli army isakuziwa yani ndipo anthu amenewawa ndege anakakwerera ku israeli territory ya israeli kusonyeza kuti israeli army ikuziwa okay ndiye pamene pamene pali interesting chifukwa israel ija mmene imapanga bomb gaza kumapanga bomb gaza kugumula gaza yese kuphwanya china chilichonse kuphulisa china chilichonse anali ndi cholinga cholinga chawo akufuna mapalestina onse achokeko ku gaza kuja yomwe pa malamulo titha kuitchula kuti ethnic cleansing, akufuna achose ma Palestina onse okay. Ndiye chifukwa choti anthu akuwa kwambiri, hey, eh, mukupha anthu hey, eh, mukupha anthu, ayisintha imeneja kuti ikhale ngati voluntary kuti anthu aja azichoka mwakufuna kwawo koma akumapasa njira okay wina aliyense wa ku Gaza atanena ndifuna ndichoke kaya ufuna upite ku dziko lanji wakonzeka Israel army ili ndi office yomwe imakuthandiza kutuluka one way no return one way ticket cholinga chawo anthu onse achoke kumene kujako okay and uh, it's deliberate kuti aphulisako, phulisako kudula magesi kudula madzi kusapanga ncholinga choti anthu aja afile eh, amwene kuno ndingochokako basi and eventually anthu onse achokeko now chifukwa ambiri alibe kopita ndi pamene kukubwera timabungwe ngati timeneti tomakopa anthu aja kuti atenge azikangowapanga dump m'mayiko ena ake makamaka mayiko amene amapanga support ma Palestina ngati South Africa kungokaponyera kumene kuja so nkhani ija imene imaoneka ngati yabwino ija mukazayiyang'ana ikuonekanso ngati nkhani yoyipa yetu Of course boma la Israel silikuvomereza kuti likudziwapo kanthu koma ndizachidziwikire kuti ndege siyingatuluke chartered plane kukweza anthu ambirimbiri ku Israel popanda IDF, uh, eh, Israeli Defense Force kudziwapo kanthu. So definitely Israeli Defense Force ikudziwapo kanthu. This is terrible. We hope kuti this will end well ndaona ma comments anthu ena amanena iye amene amene South Africa will regret um, South Africa ndi dziko lina timalinena inde koma but South Africa uh, is a very friendly and welcoming country South Africa simabweza munthu not only ena amanena ah chifukwa choti ndi ma Palestina akanakhala akuda South Africa even okuda iweyo umalowa kumene kuja ndi visa yako ya 30 days you can stay Ndipo ngati uli wophunzira uli ndi ma qualifications you have what they call critical skills there is a path for you ku South Africa kupanga apply ndikuonetsa kuti you have critical skills olembedwa ntchito oyamba kugwira ntchito okhala mu South Africa kupanga raise family yako bwinobwino South Africa imatero nde ku South Africa kuja kuli anthu ambirimbiri okuda amene anachokera maiko osiyanasiyana all over the world amalowa bwinobwino